chilezi cha mphira yotchedwa kuti Caya diaphragm malonje mwalandiridwa ku maphunziro ya chilezi kupyolera mzithunzithunzi za kanema muzithunzithunzizi nzakuphunzitsani pa ndondomeko ya chilezi ya mphira yotchedwa Caya diaphragm pa chingerezi mphirayi ya chilezi iwoneka monga kapu yomwe ili ndi mafuta ndipo amayi amayika ku malo awo obisika asanagonane ndi mwamuna pofuna kupewa kutenga pathupi. Mphira imeneyi ndi yosavuta kugwiritsira ntchito ndi kuvala. Palibe mmodzi wa inu angayimve mphira pa nthawi yogonana. Njirayi ndi yabwino komanso yosavuta kutsatira. Mutha kutenga mphira imeneyi yachilezi posapita kuchipatala komanso mosalemba mayeso. Mphira yachilezi yomwe iwoneka ngati kapu imatseka njira ya chiberekero kotero kuti mphamvu za umuna zisalowe mu ukazi poteteza kutenga pathupi. Njira imeneyi imaletsa kutenga pakati koma siyodalirika kwambiri. Ngati mwafuna kupewa kutenga pathupi sankhani njira zina za chilezi monga za lupu, nsingano ndi zina zotere. Njira ya mphira imeneyi imafunika kuigwiritsa ntchito nthawi zonse pogonana. Mungagwiritse ntchito madzi aliwonse a mafutamafuta a chilezi. Wonetsetsani kuti mukuika mphira yonga kapu mkati mwa ukazi wanu umuna usanalowe, ngakhale zikhale motani. Mafuta a chilezi amalowa m'mbali ya mphira yomwe imalowetsedwa ku malo obisika ndipo amawonjeza pa chitetezo chotenga pathupi. Kumakhala zambiri zina zowumira zomwe zimathandiza kuti mphira imeneyi igwire ntchito. Yambani mwalowetsa mbali ya khomo la mphirayi kenaka pindani ndi kulowetsa mbali yotsala. Kumakhala mbali ina yowonekera kubwalo yomwe imagwiritsidwa ntchito potulutsa mphira imeneyi. Nchapafupi kugwiritsa ntchito mphira koma nkofunika kuzilowetsa makamaka kulowetsa zala za kumalo wobisika. Imakhala mu muyeso umodzi umene umakwana amayi ambiri. Lowezani pa kulowetsa ndi kutulutsa mphira imeneyi Mpakana mutazolowera. Yambani mwasamba m'manja kenaka wonani ngati mphira imeneyi ndi yodowoka. Mukatero tsirani mafuta mphira. Gwirani mphirayi kumbali zina zowuma ziwiri. Kumanizani mbalizo kotero kuti mafuta amenewa ayendere mbali zonse. Gwirani mosamala kuti isavute malowedwe. Polowetsa mphira imeneyi mungasankhe makamaka mokhalira, mwina ndi kugona, kuima ndi mwendo umodzi mwina kugwada. Tsopano dziwani malo oyenera amene mufunika kukhala mphira imeneyi kumalo obisika. Lowetsani cala cimodzi kapena ziwiri ku malo anu obisika kuti m'dziwe m'mene mphira imeneyi ifunika kukhalira. M'kaika mphirayi malo obisika amamveka wolimba monga m'mene mphuno imvekera m'manja. M'katero lowetsani cala canu ca kumanja kuti muone m'mene zakhalira. M'katero khalani m'malo mwake. Siyanitsani khomo la malo anu obisika ndipo kankhirani mkati mphira imeneyi. Yambani kulowetsa khomo la mphirayi. Ndondomeko ya kalowetsedwe ifunika kutsatiridwa. Ifunika kulowetsedwa mosavuta. Ikankheni mkati. mpakana pomwe zilekezere zala zanu. Kankhani mbali ina kuti igwire mofikapo ndi mbali zina za thupi. Wonetsetsani kuti mphira imeneyi yagwira ndi kukhala m'malo mwake. Ngati simdalunjike mphira bwino, sizingakhale m'malo mwake. Ngati malo wobisika sanatsekeke, chotsani mphira imeneyi ndi kuyilowetsanso. N'kutheka chala sichingafike pothera, koma n'kofunika kudziwa kuti zakhala m'malo mwake. Ndinu wokonzeka kugonana? Ngati maola awiri adutsapo chosagonana, mafuta ena amafunika kuthiridwa kumalo obisika. And then you don't move the diaphragm. The diaphragm stays in and you add and then once it's in pambuyo pogonana nkofunika kusiya mphirayi kwa maola asanu ndi imodzi 6 ngati mdzagonananso osachotsa mphira m'malo mwake thirani mafuta ake kumalo wobisika msanagonane ndipo dikirani kwa maola okwanira 6 chifukwa ndiyo nthawi imapitapo kuti mphamvu ya umuna ife. Samalani posasiya mphirayi kwa maola okwanira 24 chifukwa mungatenge matenda. Pofuna kuchotsa, lowetsani chala m'mphirayi ndi kuchotsa. Mukatero, tsukani pogwiritsa ntchito madzi ndi sopo. Yanikani ndi kusunga. Mutha kugwiritsa ntchito mphirayi kwa zaka ziwiri. Mphira yotchedwa kuti Caya diaphragm imakwana azimayi ambiri. Mungadziwe bwanji kuti ikukwanirani? Mukalowetsa mphirayi, imagwira mofikapo komanso molinga mbali zonse. Ngati mphirayi ndi yaikulu, singalowe bwino ndipo sizingakhale bwino. Ngati mphirayi ndi yochepa, siimagwira bwino njira ya chiberekero. Ngati mphirayi sikwana bwino, osaigwitsa ntchito. Mungayambe kugwitsa ntchito ndondomeko patapita miyezi sikisi pambuyo pakubereka. Ngati mwaiwala kugwitsa ntchito ndondomeko imeneyi pogonana, Wonani njira zina za chilezi. Mungagwitse ntchito njira ya chilezi imeneyi limodzi ndi ya makondomu kotero kuti muziteteze ku matenda akatengera kuphatikizapo kachilombo ka HIV. Ndi mphira za kondomu chabe zimachita tere. Sungani mfundozi. Lowetsani mphira za diaphragm m'malo mwake. Kankhirani mkati. mphirayi mpakana itakhazikika m'malo mwake wonani ngati mphira yagwira bwino m'malo obisika phunzirani zambiri pa chilezi kotero kuti mukhale ndi uthenga wokwanira ndi kutenga pathupi mukafuna kutero ndinu woyenerera